pa ulendo ofukula zinsinsi za boma komanso kuima pa chilungamo kuwauza amalawi nkhani zimene akuyenera kuti aziziwe mu dziko la democracy Mopanda mantha ndabweranso ine lero Bon Kalindo the DC patapita masiku angapo chifukwa cha mavuto ena kulephera kulankhulana nanu amalawi komabe osadera nkhawa ambiri munayamba kuyimba mafoni kutumiza mameseji Komabe musadandaule chifukwa ine ndilipo ndipo ulendo umenewu sindingakusiyeni m'malere. Tikuyenera kuti tiyendere limodzi. The DC, Purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, Komanso president wa gulu la Malawi first the people first amene timangoima pa chilungamo ndipo tizapitilira kuima pa chilungamo ndipo palibe amene angatinyumwise zitavuta zitatani. tidzaloledwa kuphedwa kapena kupangidwa nkhanza kapena kumangidwa kumene koma inu amalawi mutalandira ufulu wanu mu dziko lanu la democracy uthenga umenewu ukuyenera upite ku zipani zosusa boma komanso ma activist wonse tikunena kuti ma activist anthu wonse womenyera ma ufulu amene ali a genuine sitikunena zibekete sitikunena asizinamtole onamizira kuti iwowo ndi omenyera ufulu koma akufuna kuti azitola ndalama pang'ono pang'ono tikunena anthu amene ndalama zikhalepo zisakhalepo iwowo amaima pa chilungamo komanso tikunena zipani zosusa boma za genuine osakhala za fake zimene zili ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene amayendera mphepo akaona kuti ukuku zavutako ku chipani kwaoko amayankhula ma statement ohonga, ma statement okuti boma liyamvere chisoni, liyapase maudindo, lero amayamba kumachoka ku zipani zawo n'kukalowa zipani zina. Tsoka ilo section 65 ndi nkhambakama chabe inatha mphamvu ndipo palibe amene angachotsedwe m'nyumba ya malamulo kuzera ku section 65. Chifukwa cha uchisiru wa boma lathu, anthu athu amakhala kuti azigwira ntchito ndi mantha, anthu amene alibe ufulu koma chikhalirecho malamulo anapanga okha. Uthenga wanga kapena chenjezo langa ndi ili, anthu ena otikonda ochokera ku state house konko atiuza kunena kuti kunali mkumano masiku apita mbuyomu umene onse amene ali ma DC anaitanidwa ku state house ndi akulu akulu a chipani cha mcp ndikukauzidwa kunena kuti asazamve, asazaone wina aliyense akupereka chilolezo cha ma demonstrations muno m'Malawi. chifukwa kafukufuku waonesa kunena kuti a Malawi ndi okwiya ndipo atati atuluke azatuluka in large numbers ndipo izi zizaoneseratu kuti boma la mcp limene limatchedwa pa pepala kuti ndi la Tonse alliance koma akungowanamiza ma partners awowo limeneli lizaoneka kuti ndi lolephera. Boma ili ndi lolephera chifukwa. Olo muwuone u Tonse Alliance wo ndi wa pa pepala chabe, mwambo umene unali kuja ku Kamuzu Institute for Youth mwambo wokongola koma anali akuziwa anzathuwo kunena kuti akuwapusisa ma partners anzawo lero wina wasanduka chisiru Deputy minister ali pamenepo ndikumamuzusa president iyeyo ali pompo Malo monena kuti mwina vice president azimuzusa ndithu president koma lero ndithu vice president uja amene ankanenedwa nthawi ya kampeni kuti sadzalola kuti vice president azazunzike amazusa amamuzu amazusidwa ndi vice a kapena deputy presi deputy minister vice president ali pompo. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti you have been trimmed into a, a, a nobody kukhala ngati kapena munthu iyo ndi chisiru ndikumafunsa kuti koma akulu awadi amapemphera amachimva bwanji mu mtimamo kunena kuti vice president wawo ali pompo koma azikazusidwa ndi munthu okuti ndi deputy minister Amamva bwanji? Kodi uthenga umene ukupita kwa anthu opemphera anzanu mukuugawa otani? Inudi munalidi munthu opemphera kapena munali roboti? Mumamva bwanji kuona kuti nzanuyo anavutika usiku onse osagona kumakupangirani kampeni inuyo kuti muwine? Kuzichepesa munthuyo anazichepesa lero li mwayamba kupanga mafilimu omuchita sideline. Mumamva bwanji nde mafilimu anu amene mwapanga ifeyo anthu aku state house konko atipasa kunena kuti mwagwirizana kuti ma DC onse asazalole kupanga ma demonstrations kapena kuloleza ma demonstrations muno mmalawi DC amene ati azaloleze ma demonstrations muno mmalawi yache izamuvuta motero kuti inu amene muli omenyera maufulu a genuine Mudziwe kuti tikuyenera kuti tivale zilimbe chifukwa akonza mapulani ngakhale okupha, apereka ngakhale mfuti kwa anyamata ena ife tasatiridwapo kungoti mwina tinasanzika kwathu kumene timachokako koma mademo onse amene takhala tikupanga ngati a Malawi First kapena a CCTV ndi magulu ena takhala tikusatiridwa ndi anyamata a mcp amene anapasidwa mfuti motero kuti ena apasidwaso mfuti ma week apitawa okwanira 8 oti anyamata aja amamenyedwa a dpp aja amene aja anangomenyedwa koma pamene pajaso panali mfuti anali kuti akanakhoza kuomberedwapo ndiye tikufuna tikuuzeni inu omenyera maufulu achina Namiwa, achina Kambanje, achina Omah, achina a gulu la cctv ndi magulu ena a genuine a 4 regions onse a Malawi first kuti tikuyenera tivale zilimbe chifukwa awa amanga linga lawo la Yeriko kuti mademo muno mmalawi akuti asazachitikenso ndichifukwa chake anzathu amene amafuna kupanga mademo week yatha ku mzuzu mademo analepheresedwa week yatha ku lilongwe mademo analepheresedwa week inoyo ku blantyre mademo alepheresedwa makalata ake akulemba onama a fake okaoka zifukwa zimene akupereka nzosalimba zosagwira Choncho inu a opposition popeza paja munafasa ngati nkhono mukuyenera muziwe kuti democracy imene munayipeza kapena amalawi anayipeza movutikilayi ili at stake any time unomo mukhala one party state muziziwa zimenezo anzanu ayika in place ndalama zoopsa zogula ma MP zogula mafumu zogula zigawenga zogula apolisi zoika malo ena alionse abale awo ndi cholinga kuti ma plan awo aziyenda. Ndikulankhulatu ndi iwe wa udf amene unayambisa democracy kuno ku Malawi kunena kuti democracy ija ikupita pang'ono ndi pang'ono. Ndikulankhulatu ndi iwe wa dpp. amene umaziona ngati ndiwe dolo koma penapake mukumapanga zinthu zofoka kwambiri anzanu akutakataka tikunena pano anzanu ali busy kulemba ana ang'ono ang'ono ncholinga kuti azakavote nawo ndipo akumachita kuwauza kuti aliyense azikalembesa kuti ali ndi zaka 17 zaka 18 zaka 20 koma mwana wamng'ono Zonsezo inu a dpp, a udf, a aford mukuziona koma mwangoti nyii nduu kungokhala. Siku lo ndaku ndikukuuzani siku lo lizakafika musazati nyase chifukwa mmene zavutira mmalawi muno lero mmene anthu akuvutikira mmalawi muno Munayenera kuti inuyo muzuke muyambe kulankhula, muzuke muwamenyere a a Malawi ufulu, muwamenyere a Malawi nkhondo kuti akhale pa mtendere. Inutu mwina simukuziwa chifukwa chakuti mwina muli ndi makobiri muli ku parliament koma anzanu akuvutika tikunena pano. A business tikunena pano a business ambiri anaduka chifukwa cha akatapira. kaye kaye amene ali mu uh, amene ali mu building industry kapena mu construction industry amene azomangamanga tikunena panopa ambiri nyumba zawo zalandidwa ambiri magalimoto awo alandidwa uh, minda zawo zalandidwa chifukwa cha katapira Boma ili likungopereka ma contract komanso osalipira ma contractors. Ma contractors aku Malawi kuno amangotamika koma amadalira katapira. Motero kuti wa katapira paja mmamuziwa alibe chisoni akulanda zinthu ku Blantyre, Mzuzu, Lilongwe. And kati kuli munthu omvesa chisoni ndi contractor chifukwa amadulidwa misonkho. Bungwe loona zomangamanga amudule, PPDA amudule, a boma amudule, misonkho yochuluka kwambiri, alibe pena paliponse popumira. Tikunena panopa ma contractors ambiri ena a iwo muona akuzimangirira posachedwa pompano chifukwa cha boma ilili la Chakwera. Akafunanso kuperekanso ma bid wo akumapanga ma deal kunena kuti ngati takupasani bill ya 40 million, bid kapena takupasani contract ya 40 million mukuziwa mukuyenera muziwe kuti 10 million kapena 20 million ndi yathu komanso pali uh, ma, ma contract ena mabidi ena amene akuperekedwa ngati imene yaperekedwa ku admarc yatuluka mu nyuzi ya saturday imene uh, ndi purification kapena pre-qualification uh, ya 2024-2025 financial year imeneyiyi akungonama chabe chifukwa ikutha lero pa pa 12 ndi pamene akuchita close anthu amene akuwayitana kuti apereke achite supply zinthu ma suppliers osiyanasiyana m'makategori osiyanasiyana apeza kale Koma posatira malamulo a aboma mmene amayendera akungofuna anamize a Malawi koma anthu apezeka kale akufuna kuti zinthuzo zikachitika azanene kuti tinatulusatu mu nyuzi koma mudziwe inu amene mukuchita bid ku Admarc financial year ya 2024 2025 imene ikutchedwa kuti bid nambala Admarc, ACDB, a 0 2 stroke 24 anthu ake apezeka kale ndipo iwe usazinyenge kunena kuti ufuna ukapereke ukachite nawo bidi kumeneko kuti usankhidwa ayi ilili ndi boma la mamafiya akuluakulu okuba enanu mkadzinamiza nthawi yanu ija kuti inu mmaziwa kuba koma awawa ndiye ndi mamafiya Don't waste your time ndikumapanga nawo kuti muchite nawo mulembere nawo zimenezizi ma purification ma purification imeneyiyi kapena pre qualification imeneyiyi ndiyokuti anthu ake aapeza kale anthu achita bid kale usiku kuchokera last week ndipo palibe chimene kuti ukapinduleko so tinangofuna kuti amalawi muziziwa kunena kuti Dziko lanu likupita tsopano, it has gone to the dogs. Dziko lanu limene mukalidalira lija palibe chabwino. A Malawi akuvutika kwambiri ndipo posachedwa pompano muona imfa zoopsa, anthu azingofa chisawawa chifukwa boma ilili wina afune asafune akufuna kunena kuti iwowo apitilize 2030 akafike 2025 chisankho ichi cha mafilimuchi achisankha kuti iwowo awine choncho mukamakhala inu omenyera ma ufulu mukuyenera kuti pakhale mgwirizano tivale zilimbe chifukwa mfuti zanu nde mwagulilidwa anakasaka anu mwagulilidwa mipeni yanu mwagulilidwa Ndipo iweyo wachipani wosusa iwe uziwe kuti kuzakutengera kovuta kuti ukapange nsonkhano at point A kapena point B. So kayalo zimandidabwisa nonse osusa amene mmadzitenga ngati ndinu atsogoleri mmanena kuti mukumenyela ufulu wa aMalawi ndipo mfuna muzalowe m'boma Koma siku olo limodzi simunatulukepo kupita ku mademo, siku olo limodzi simunatulutsepo statement yodana ndi ulamuliro uwuwu, siku olo limodzi simunalankhulepo zomuteteza M'malawi, koma mukufuna mudzakhale atsogoleri. Ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati opposition yiti izawine kuno ku Malawi, izawina chifukwa cha a Malawi okwiya koma not kuti inuyo mwachita layout foundation yabwino yokuti anthu angakavote ayi. Panopa anzanu akukutakatani kuchokera uh, kulembesa mavoti akukutakatani kumene kuzakhale kukuchitika zachinyengo zambiri, koma inuyo mwangokhala mwayambisa enanu maparedi, koma paredi yotu mmayenda munsewu simuyenda mmizi. Parade yanuyo muziyenda mmizi door to door muziuza anthu zochita. Tikunena pano anzanuwo apeza plan ina imene akumalemba anthu every household ndikumalembapo anthu ndikumawanamiza kuti adzawapatsa fetereza kwa 5 years komanso mtukula pakhomo. Mtukula pakhomo tikunena pano amuchita launch ku Zomba wa 15 point 6.8 billion imene a Malawi atazilandira nd, ndalama mtaoni, mtaonitu anthu kumalandira ndalama za ulere kuti ncholinga kuti aonese u relevance wawo azawineso zisankho za 2025 koma enanu mukugona Pamene mukugona, anzanu akugulidwa, ma MP opusa akugulidwa, pamene mukugona, mafumu ofoira akugulidwa, pamene mukugona, akuluakulu osiyanasiyana ena ndi awa ayamba kumapempha kwa Pulezidenti kuti Mr Pulezidenti my car uh, got broken. Mr president my car developed a fault muziwe kuti imeneyi ndi program yopempha akumpempha president ataona kuti 9 months yakanika ndi- komanso 2 years siitheka ndi pamenetu ayamba kupempha andale akuno ku malawi amathamangira chimene chilipo pano kuteroko chakwera ikungolephera 2025 Muzaona mmene atazamunenera president winayo. Bwana inu nokha ndinu wa mbambande mmalawi muno sanakhalepo president wina oposa inu bwana. Ameneyotu omweomwewotu ndi amene amamu amamuthokoza chakweratu. Omweomwewo ndi amene amamuchita praise peter mutharikatu. Omweomwewo ndi amene amamuchita praise joyce bandatu. Andale ndi amafilimu. Nde ajawo timakuuzani kuti musamasama musamakhulupilire munthu enawa akungofuna akulandeni chikho chanu akukuimbirani mmanja kuti inu muzakhale president mulande chipani lero siaja akuthawani simuli nokha Tinakuuzani achimwene anthu awa akufuna akupusiseni lero onse aja ankapanga phokoso kumanena kuti ameneyo ameneyo ameneyo ndiye dolo akusiyani nokha akalowa ku mcp ndiye mukuti bwanji bon kalindo Iiii.